Oleedị ihe mere ndị mmadụ ji eji mmadụ ibe ha egwu egwu onye ahụ gbochara gị mkpa nwezu uru onye ahụ bara ị tọhapụ ya n'ụdị aṅaa ọ bụ na ịmaghị ihe ihe ahụ nwere ike ime na ndụ onye ahụ ọ bụrụ na onye na-enweghị obi ike ịmaghị na onye ahụ nwere ike iji magbuo onwe ya ọ ma nke ya mana nke onye ọzọ jọgbukwara onwe ya ahụ ntị adịkwa Ignatius gara igoro mkpụrụ osisi ebe a na-ere mkpụrụ osisi o wee hụ ọmarịcha nwa agbọghọbịa oji ya na-aha aha ebe ọ na-erere nne ya ahịa nwa agbọghọbịa ga-adị afọ iri abụọ maọbụ ma ihe n'elu ya nwa agbọghọbịa wee masị IG ka o gotechara ya mkpụrụ osisi ọ jụọ ya aha ya nwata asị na aha ya bụ Olivia etu a ka o si naa ya akara ekwentị ha abụọ amalite kpawa ọyị ha abụọ ewee sara ọkụ Olivia nọtụ gaa n'ụlọ ya IG nọtụkwa gaa n'ụlọ Olivia nne na nna Olivia ji obi ha niile wee nabata IG ọ na-abụ ọ gụrụ gụrụ o zigara ha ihe IG ahụ na ụbụrụ Olivia na-ahụ ọkụ o wee ziga ya na mahadum ọ na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ mee ka ọ mata na ha abụọ ga-alụcha di na nwunye na emesịa ka obi ya wee dị ya Olivia wee kwe wee gụwa akwụkwọ wee gụchaa gaa were otu afọ fee ala nna ya o fechaa lọta chọta ọrụ malite ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ahụ otu afọ ewee zitere ha MD ọhụrụ MD ahụ Olivia ọ masị ya ha abụọ amalite na-akụkpọrị IG emechala gwa Olivia na ebe ọ bụ na ọ gụchaana akwụkwọ nweta ọrụ na o nwezi ihe ji nkịta ọnwụ ka ya bịa hụzie ndị be ha Olivia sị ya ya cherekwuo na ọ dịbeghị njikere ugbu a ọ na-abụ ụbọchị ọbụla Olivia ga-aga ịhụ IG ma ọ gbanyụghị ekwentị ya agbanyụ sị na ọ nyụrụ anyụ o tinye ya na flight mode ma ọ bụ o tinye ya na silent ka mmadụ ghara inye ya nsogbu otu ụbọchị ọ bịara na nke IG IG achọ ka o were ekwentị ya pịpụta nọmba ị hụ ka Olivia si wee chalie elu naa ya ya bụ ekwentị sị ya ya chere o chee na ọ bụ na WhatsApp ka ọ na-aga ịgụ meseji ọ gaa delete meseji niile ya na MD ha chatịrị wepụsịcha ndị nwere ike ichepụta ya ụkwụ n'ama tupu o werezi ekwentị ya ahụ nye IG obi ya rịa IG ihe mgbe ahụ ka o ji wee mara na mụ nwaala anaba ebe enu na ọsọ nwaanyị gbawara hapụsị ara ya aka abụzi ọsọ achụ tabara aka were agba na ihe ka nte abata na be nte mgbe ahụ ka o ji mara na isi ite adịghịzi ebe diochi dọwere ya ọ kwụsị ịnapụ ya ya bụ ekwentị o were akwụkwọ na pen dee ihe ọ chọrọ ide mee ihe ọ chọrọ ime Olivia na-ayọ ya sị ya na o nweghị ihe ọ bụ IG asị na ya agbagharala ya na-agakwa o ruo n'abalị oge ha chọrọ iri nri abalị ekwentị Olivia na-akụ mana ọ chọghị ịza ya aza ọ kụọla nke mbụ kụọ nke abụọ kụọ nke atọ tupu IG asị ya zaanụ ekwentị o were ya bụ ekwentị wee pụwa garuo ebe geeti wetuo olu na-aza ya bụ ekwentị IG anọ na glaasị na-ele ya ọ zachaa pụta IG ajụọ ya ka onye ọ bụ ọ sị na ọ bụ onye ọrụ ha na ọ chọrọ ịma etu o mere IG asị "Hmm, ka abalị a ọ nọsịa na be IG na ngwụcha izu ụka ahụ laa otu ụbọchị ka IG na-akwado ịga ọrụ nna Olivia kpọọ ya n'ekwentị sị ya bịa ka ha abụọ hụ IG asị ya ma ọ dịkwa na mma sị ya ee IG asị nsogbu adịa na ọ ga-abịa emesịa IG abịa hapụ n'ụbọchị ehihie ahụ o ruo n'echi ya na mgbede ọ kwado gawa ịza nna Olivia oku garuo nna Olivia na-akọ kekerike na-ebe aja agha juru ya ọnụ kelee ya etu o si wee zụpụta nwa ya n'ụlọ akwụkwọ kelekwa ya n'ihe ọma niile o mere ezinụlọ ha na ihe mere bụ na ọ bụghị nyanwa ga-agwa nwaanyị onye ọ ga-alụ na onye nwaanyị chọrọ ka ọ lụọ ya ga-alụ ya na Olivia sị na o nweghịzi mmasị n'ebe ọ nọ na kama na ọ maghị ka o si ga-edenwe ọnụ wee gwa ya na ọkwa ọ ma nke e ji wee sị nke e ji wee sị na-akọpụrụ eme nse okwu a ka nna ya ka kpụ n'ọnụ lekwala Lexus 350 agbakpọ n'ihu ụlọ ha Olivia esi n'ụgbọala ahụ rituo ya na MD ọhụrụ ha MD amịchaa ya ọnụ lakpụrụkwa n'ụgbọala buru ụgbọala pụnwa Olivia amaghị na IG nọ na be ha ozugbo o tiri isi hụ IG ahụ ajụọ ya oyi ụkwụ atọ ya n'ala IG atụpụghị ọnụ o kulie lanwa ọ naghịzi ege ka aja mbele ahụ nna Olivia na-akọrọ ya ọ lakpuola n'echiche anya mmiri eju ya anya o chechaa pịachie o wee kpọọ otu nwoke ha naabọ na-adị na mma nwoke a bi n'ogbe Olivia ọ jụọ ya maka Olivia ọ sị ya na ya nụ na Olivia na-agba akwụkwọ n'ọnwa ọzọ na-abịa abịa nke a wee kpịa IG ọnụ o wee were wayọ na-esi ala n'imi ka ọ mara nwoke a na-abịa ịlụ ya o wee mechaa chọpụta na ọ bụ MD e wetara ọhụrụ n'ụlọ ọrụ ha o wee kwadoro otu ehi wee gawa n'ụlọ ọrụ ha o meghị ka Olivia hụ ya ma ọ bụ mara na ọ bịara ọ gara MD ajụọ ya ka ihe a ga-emere ya ọ sị ya na ya bụ nwanne Olivia ọ jụọ ya ma ọ dịkwa na mma ọ sị ya na ọ dị na mma mana o nwere etu a ka nwoke a si wee kpọrọ ya gaa n'ụlọ ebe a na-eri oriri ha naabọ anọrọ denwasị mmanya n'elu tebụl IG wee bido n'isi wee kọwara ya kọwara ya kọruoro ya n'ọdụ ma etu o si hụ Olivia na etu o si zụọ ya n'ụlọ akwụkwọ na etu o si wee tọhapụzie ya wee sị ya na ihe o ji gwa ya ihe a bụ na nwoke nwe ibe ya akpata oyi wee wuo MD o wee chee ya bụ okwu nwoke a gwara ya na Olivia nwere ike o ruo echi ọ hụkwa nwoke ọzọ kara ya akpata ego na ọ ga-esi na be ya gbapụ hapụrụ ya ụmụaka na mgbochi ọrịa kakwa ọgwụgwọ ya o wee kpọọ Olivia otu ụbọchị sị ya na o nwere ihe na-eri ya nri n'ahụ jụọ ya ma ọ ma onye bụ IG Olivia malite kọwa ọkọ n'isi ọ dị ya ka ya sị ee dị ya ka ya sị ee e, mechaa kwete ọ jụọ ya ka onye ọ bụ Olivia ekpudo ihu n'ala wee kọwara ya kpachara ya nwoke ajụọ ya ma ọ dị mma ọ sị ya na ọ dịghị mma kama na ya ahụzighị ya n'anya nwoke amara na ọ bụ maka ego ya ka o ji wee hụ ya n'anya nwoke wee kagbuo ya bụ alụmdi na nwunye Olivia ahụ ka ihe si wee dị maka na o ji engagement ring ya wee na-eko n'ụlọ ọrụ ihere ọ ga-eji wee gaa hụ ndị ụlọ ọrụ ha ekwezighị ya wee gba ya bụ ọrụ arụkwaghị m kwụsị ọrụ busiri akpa ya laa ebe mmadụ na-amaghị IG efooro ntutu ya taa sị na ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwa lụrụ Olivia na nwoke ọzọ agaghị alụzi Olivia maka na Olivia tabiri ihe ọ na-agaghị elonwu o wee batarazie ya n'akpịrị gee m ntị nwa nnụnụ ọbụla pụtara n'okporo ụzọ na-agba egwu nwere ihe na-akụrụ ya egwu n'ime ọhịa mana ere a na-asị nya epula nya epula na nkata adịghị n'ụlọ kachie ntị puo a ga-asị ere ahụ nya punwezie na ọ bụrụ na nkata adịghị n'ụlọ na nkata dị n'ahịa maka na nwata a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ ọ bụ udele na-akpọ ya oku n'ajọ ọhịa ihe ahụ e mere gị o wute gị emekwala ya mmadụ ọzọ ihe ahụ ị chọrọ ka e mere gị mekwara ya onye ọzọ emegbula mmadụ maka na ị matala ya ị matala na ọ bụghị ajọ mmadụ na ọ chọghị nsogbu i werezie ya na-ehicha ike maka o nweghị ihe ọ ga-emenwu tupu i megbuo mmadụ kụna onwe gị ọ bụrụkwanụ gị ọ bụrụ gị zụchara mmadụ e mee gị etu a obi ọ ga-adị gị mma marakwara ihe ahụ ị na-eme ebila dịkwa atụrụ iwe ntị adịkwa ya gazie